Nùgoro, gai comente annuntziadu dae sos meteoròlogos, custu manzanu si ch'est ischidada sutta unu pizu de nive de deghe centìmetros. At comintzadu a frocare erisero a ora de sas nobe e at sichidu totu sa note fintzas a sas nobe de custu manzanu. Fintzas a metade de manzanu b'at àpiu dificultades a trabicare in màchina, su sìndicu Bianchi at tancadu sas iscolas, cuntentos mannos sos pitzinnos, mannos e minores, chi si sun pòtidos ispassiare chin su nive. Ma zai a ora 'e mesudì est torradu totu belle a sa normalidade. Custa borta s'amministratzione comunale at privìdiu s'emergèntzia e non b'at àpiu su disacatu bidu sa die a pustis de Nadale, chin sa citade, paralizada pro su nive e s'astragu e fileras de màchinas firmas in sas intradas. Sos abisos publicados in su situ istitutzionale de su Comune e cussos dados in sos giornales ant permìtiu de parare fronte a sa nivada de istanote. Sos mezos pro isparghinare su sale e mundare su nive sun colados in sas carreras principales e in sas intradas, ma tocat de dare cara impreende sa màchina, chi depen àere gommas tèrmicas o cadenas. Ma su tempus malu at corfiu totu sa Sardigna de mesu, chin nivadas in Fonne, Dèsulo, Gavoi, Aritzo, Belbì. Problemas fintzas in Marmilla e in Sarcidanu. Iscolas tancadas in su bonu de sa Barbàgia. In sos passos de monte est difìtzile a trabicare e sunt colande sos mezos pro isparghinare su sale e che tirare su nive dae sos caminos. Sa Sardigna custu manzanu fit truncada in duos, chin problemas pro sa circolatzione in su tretu de Campeda, in sa chentu trintunu. Unu mezu est issiu fora istrada pro neche de su caminu astragau. Sas fortzas de s'òrdine, carabineris, politzia istradale, sunt traballande pro garantire sa securesa de sos automobilistas e intervènnere in casu de bisonzu. Su perìculu como est s'astragu e, duncas, diat èssere menzus a non si pònnere in viazu si no est urgente e a dare cara. Supra su trasportu marìtimu, su rincaru de sos traghetos e sos isvilupos de su setore in su benidore, chin su problema de un'armadore ebbia chi gestit sas rotas dae e pro sa Sardigna, intervenit sa UIL Trasportos. A dare s'allarme est su segretàriu generale de sa UIL Trasportos, Claudio Tarlazzi. Chi sas duas cumpannias de navigatzione prus importantes, sa Moby Lines e sa Tirrenia Cin, sian in manos de una pessone ebbia no est un'afare intre privados, connoschimus bene ite càpitat cando b'at unu regime de monopòliu. Su sindacalista est intervènniu in s'acuisitzione de àteras cuotas de sa Tirrenia annuntziada dae Vincenzo Onorato, ma galu a concruire. Sa UIL mutit in càusa su guvernu, su parlamentu e s'autoridade pro sa cuncurrèntzia. Non podimus sichire a abarrare a sa muda, non pesso, at nau Tarlazzi, chi si depat èssere economistas pro cumprèndere ite b'at capitande. E si in Itàlia e in Europa est istada istituida s'Autoridade garante de sa cuncurrèntzia e de su mercadu, una resone b'est. Amus s'ispera, sichit su segretàriu generale UIL Trasportos, chi a pustis de s'impinnu de s'Itàlia pro elèghere su presidente de sa Repùblica nou, a su cale auguramus unu bonu traballu, sa polìtica cheriat dedicare una frichinia de su tempus suo pro afrontare una chistione chi pertocat sa populatzione sarda e sa sorte de medas traballadores marìtimos. Sàpadu, in su Centru Polivalente de Carrera Roma in Nùgoro, sa Sardinia Rock Agency, chin su patrocìniu de su Comune de Nùgoro, at organizadu Nuoro sostiene la musica. Su musicista nugoresu Malam at fatu unu cuncertu pro presentare su CD nobu, Introspezione. Unu traballu zai registradu dae Malam, chi at isseperadu su crowdfunding, su finantziamentu colletivu pro lu publicare. Chin Malam an cantau e sonau àteros artistas che a DJ Chris, Bakis Beks, Breakers de Loney Crew, La Magicienne. Sos artistas de su colletivu Seuna an fatu in direta òperas pro collire dinare. Galu pro una paja de dies Malam at a sichire a collire fundos. A pustis su CD at a esser publicau intro su mese de frevàriu e in sas chidas imbenientes Malam at a fàghere unos cantos cuncertos pro presentare su traballu nou suo. Pro su Nùgoro est cumintzada sa chida de traballu pro amaniare sa partia chin su Terracina. Su pasu de eris at permìtiu a s'allenadore Guglielmo Bacci de traballare pro recuperare sos infortunados e sos iscualificados dae meda, che a Alessandro Alessandrì e Jedà, mentres Federico Bois at a dèpere firmare un'àteru turnu. Como est iscualificadu fintzas Federico Bonu, chi in sa partia chin s'Astrea at balanzadu un'ammonitzione e duncas non b'at a èssere in sa partia chin su Terracina. Unu problema in prus pro Bacci chi in custos meses at pòtidu mandare in campu sa formatzione titolare petzi una paja 'e bortas. Ma sa partia chin su Terracina si depet bìnchere a mala boza. Sos tres puntos chi si diant balanzare annantos a cussos de sa trasferta chin Anziolavinio chi oramai faghet jocare sa juniores dian a permìtere a su Nùgoro de èssere prus acurtzu a sos isparègios. Su chi l'est mancadu a su Nùgoro fintzas a como est s'aficu a sa bìnchida. Depet metzorare ca sos parègios bestint ànimu e moghen sa classìfica ma non permitint de fagher passos meda cara a sos isparègios. Su recùperu de Jedà como diat poder torrare periculosidade in atacu. A pustis de s'Anziolavinio, su Nùgoro at a deper jocare chin s'Ostiamare, fortzis sa partia prus difìtzile de su mese de frevàriu. Ma sos nugoresos ant mustradu de poder parare fronte a cale si siat rivale, depene petzi bocare s'atza e abarrare cuntzentrados. Si ant a bìnchere tres partias ant a poder pessare a sos isparègios, si nono s'ant a cunnortare a unu campionadu trancuillu.